Tá séasúr Ard Mhacha tar éis bheith thuas seal thíos seal i mbliana. Tar éis dóibh an tsraith a bhuachaint, chailleadar a laoch Aimee Mackin le drochghortú. Thánadar slán óna ngrúpa le críochnú ag barr an tábla. Ina gcoinne, bhí foireann Mhaigh Eo, foireann go bhfuil peil iontach imeartha go dtí seo. Cioca foireann a thiocfadh slán? Cuán Ó Flatharta agus Michelle Ryan i mbun tráchtaireachta.
Agus comhimirt bhreá ó imreoirí Mhaigh Eo ach cá raghaidh an chaid? Caillte ag Lally, buaite go deas ag Ferguson. Ag ceann síos an imreoir ar chlé, cosaint mhaith agus McCoy ag tabhairt fén bpointe agus i ndiaidh ceithre nóiméad tá an chéad scór againn. Ana-chosaint arís eile go diail ó Henderson. Anois tá Maigh Eo níos cóngaraí tabharfaidh siad fén bpointe. An-iarracht agus an t-urchar buailte agus an-phointe ó Mhaigh Eo. Tá siad ag iarraidh an chaid a chiceáil chomh tapaidh agus gur féidir. Buailte isteach seo chugainn Bláithín. Casann sí go deas ar an gcos deas. Go ra-mhaith. ó Henderson. Tá Bláithín taobh istigh seo chugainn McCoy ar an mbáide! Báide ag Bláithín! Sin sár-chríoch ó Bhláithín an t-am sin. Mar a luaigh tú, bhí sí ag iarraidh an cic tapaidh a sheoladh isteach. Rinne sí é sin leis an pas isteach i dtreo Bhláithín. Thug sí an pas ar aghaidh go dtí Niamh Henderson agus an-láidreacht a thaispeáin sí chun é sin a thabhairt ar ais go dtí Bláithín. Féach air seo mar chríoch chomh láidir agus chomh cumhachtach, so sin sárchúl ó Ard Mhacha. Agus Niamh arís, féach, ag druidim i dtreo an bháide, caid ana-shimplí á n-imirt acu, ach ana-éifeachtach. Deis ar phointe ag Niamh Henderson agus caite go maith. Tá na tosaithe go léir d'Ard Mhacha ag imirt go maith. Sinéad Walsh ag ligint uirthi. trasna go dtí Geraghty ach pointe amháin ag Aoife. Fuair sí féin an tarna scór agus an-phointe ón imreoir lár na páirce. Sin sárscór ó Aoife Geraghty, é beagnach ón áit chéanna go bhfuair sí an ceann deireanach cúpla nóiméad ó shin. Bhuel, féach air sin, bhí sí ag, bhí an-chuid brú curtha uirthi.
Niamh, ag casadh timpeall ag lorg Bláithín. 1, 1, Ag Bláithín. Pas láimhe cliste i dtreo McConville. Pas láimhe go Henderson a bhfuil pointe cheana féin. Bláithín fós amach chun tosaigh. Ana shimplí. Pas láimhe taobh istigh. Ana-chomhimirt. McConville, deis ar scór buailte go hard aici. Sárthús leis an leath ag Ard Mhacha.
Sárthús sin é cinnte agus an gluaiseacht, an tapúlacht. McConville tríd an lár. Ó Ruairc, deir le Henderson. os a comhair amach. An-ruathar ó Henderson. Seo chugainn Henderson anois. Deis ar bháide! Nótálta ó Ard Mhacha. Sin é.
Sin sár, sár ghluaisteacht ó Ard Mhacha. Díreach ón chic amach. Beagáinín togha ag Brick le preabadh na liathróide amuigh i lár na páirce. Lauren McConville ar a pas ar aghaidh go dtí Niamh Henderson agus cé a bhí ann ach Aoife McCoy arís. Tá siad tar éis an-chuid cúl a aimsiú do Ard Mhacha sa chraobh go dtí seo. Seo a ceann is deireanaí. So sin an an scór. Ach Bláithín arís is an rás céanna fúithe. Buailte isteach. Féach air sin mar phas. McCoy haon a haon aici. Tug di an chaid anois do Henderson! Agus sár scór eile ó Ard Mhacha. Trasna. Bláithín. Tá cúigear mórthimpeall uirthi agus ní cheapfá é. Tarraingíodh a geansaí, an buntáiste. Tá siad ag stracadh as di, ní féidir í a stopadh. An dorn in airde aici. An scéal eile ag Mackin an chaid a thabhairt amach. Agus tá sé buaite thar n-ais ag Maigh Eo. Staunton. Casann sí an taobh istigh. Cos chlé ó Staunton. Agus pointe eile uaithi. Briseadh croí do Mhaigh Eo gan amhras ach chaithfeá a rá gur bhuaigh an fhoireann is fearr tráthnóna. Ó thús deireadh bhíodar nótálta ar fad. An scór deiridh anseo in Ard Mhacha, Ard Mhacha 2 11 Maigh Eo 11.